Okay. Pamenepo pali nkhono, pali zam'madzi ma sea, ma sea, ma sea urchins. And uh, laiwala ndikumbutsa nini. Okay. Then ndafika kunoko ku Taidong ku Qingdao. Lero ndikufuna ndipange video iyi ndikuoneseni komanso kukambirana nanu zakudya uh, 10 zimene zimadyedwa ku china zimene zodabwitsa kwambiri number one ndi durian durian ndi fruit inake imachokera ku southern china ndi ku thailand imanunkha koopsa koma ndi yodula kwambiri you can see kuti uh, 170 gram is already 49 pad kakang'ono chonchi ndi 100 uh, koma i- kumene koko sitinafike ndi ku chani weird uh, choyamba kumene ndafika kunoko it's sama nawo ndi kuli masika ameneyo ndiye tizikambirana as we go but let's begin aliyense amadziwa kuti ku china amadya njoka mm? ku china amadya uh, chani bats kodi ma bats aja dzina lawo ndi chani uh, anyway street iyi anthu onsewo abwera kuno kudzatani kuzangodya timatreat timatreat tinatake tiwiri tatu

Tikhale ndi uh, Qingdao. Ndiye this is Qingdao beer. Imapangidwa konkuno ku Qingdao. Ine ndili ku Qingdao konko. Iyi ndi premium ya mowa kumeneko amati Yichang. Kuli wambirimbiri uh, this Yichang it means kuti it's the top of the range even mtengo wake. Ndiye amakonda sabawa heavy ma guy akuno. Okay. number one uh, zakudya zodabwitsa za ku china ndi mchira wa shark eh? ndi mchira wa shark kunoko ma chinese ambiri anthu achumawe amadikira kuti mpakana anthu abweretsere mashaki aja koma safuna kudya shaki yonse ija amadya chani mchira wokhawokha ndi kupanga soup imene amadya chani shark fin soup ndiye tinene kuti shark fin ndi chakudya choyamba chimene chili weird chochokera ku china okay uh, kumalo ena is illegal komabe anthu ena they can legally catch uh, nsomba ya shark ija ku- ku china kunoko ndiye kuli msika wake kumene uli shark fin soup number two uh, amakonda ma animal parts Ndikumaona ngati ma animal parts awapatsa mphamvu ina yake ndiye sizodabwisa kuti muumve zoti ku China amadya ah, number 2 imene tiger penis amatenga tiger ija ndikungodya ka chani ah, shaft yokha ija nanga si iwo akaona tiger ija amaona ngati kuti iwapatsa mphamvu amakondanso chani ma tiger bones in history eh, ma tiger bones aja amawayuza ngati mankhwala ochiza eh, mankhwala ama bones nanga si kalekale anthu anali samadya bwino chanchani kunali immunodeficiency nde anthu akadwala ma- akadwala chirani mafupa amaona ngati mafupa a tiger awachiza so number one Uh, shark fin soup number two tiger penis uh, koma pamene popo sitinafika kuma foreigners ena ake so here we go uh, ubongo suuli boo koma ndi, ndi ala ndithu okay number three tibwere ku njoka njoka zimakonda kudyedwa in, in southern china ku guangdong hong kong Eh, mafana akumene kujaku amayuza eh, chi chani amayuza njoka ndi kumakhala ngati kuti eh, part food part mankhwala Eh, am- amakonda nthawi ya zuwa ngati iyi ama- amamwa ka- ka- ka- kasupu kena kake kanjoka basi chimene chinapangisa kuti mukamayenda ku china kunoko mangoyenda mtima uli pansi chifukwa choti umakhala kuti chani njoka anamaliza kale kale panopa njoka zimene amadya amwene nzoti chani amachita kuweta kudeni amachita kuweta mmafamu anamaliza njoka apapa laini iyi anthu onsewa akudikira chani akudikira kumeneko ndi nkhumba ina yake kunoko amakonda nkhumba koopsa eh, paja ku china kunoko amati wiki iliyonse amapha nkhumba at least 12 million plus nde imagine nkhumba 12 million ku Malawiko lero dziko lonse can only feed china in one month ndi- ndi- ndiponyemo ka trivia eti ku china kunoko kuti awerenge inflation ya kunoko amaona kaye kuti mtengo wa nkhumba uli bwanji imene ali amati chani pork inflation pork ndi indicator ya uh, health ya economy ya ku china akendeta ndinati shark fin soup mm, tiger bones tiger penis tabwera ku chani kuli snakes nde kuli zina zake za weird tibwereko ma scorpions kamankaliza amakonda kwambiri kunoko amakonda kudya zimene zijazi kuli ma fried spiders kuli ma fried insects ambirimbiri in fact ndinaonera documentary ina yake dolo wina ake ah, ku ku guangdong akunena kuti mm, timadya kalikonse amwene chifukwa chokuti if you don't eat it it will fly away They- that was very interesting they amadya kalikonse masalamanda eh? ma insects are chilichonse chimene mumaona ngati kumene koko is weird kunoko is normal masikada eh? Ah, achani eh, ap- aphanana atumbuka timati aphanana timagrasshoppers tina take timalocus they don't play they eat everything mm. ati kalekale kunoko sikunali chonchi komano kanthawi kena kake eh, population yaikulu kumapezeka kuti chakudya chimasowa nde people to survive decided kuti chilichonse chimene sichimapha anthu azichidya nde ndi kumene kunabwera chani kudya kalikonse this is true even for america ku america kuja kalekale zinthu ngati uh, I think macrabs macrabs macrayfish zinali zakudya za eh, I'll check that out. zinali zakudya za anthu a low class koma panopa zinthu ziza zinasintha panopa crayfish and crabs in america ndi zakudya za mabig ndi ku china kunoko ka everything change everything change panopa eh, panopa ku china konse kunoko kuti udye crab ndikuti ndiwe dolo kuti upeze shark fin soup ndikuti ndiwe dolo katatu kuti upeze eh, mchira watani mchira wa tiger iwe nde ndiwe dolo pakati pa madolo ndiye tadutsatu pamene popo tachokera ku kutsogoloko tafikano ku- ku- ku- pa nankaliza okay tibwere ku galu galu amadyedwa Mm. and kunoko amwene panopa uh, half ya machinese amasunga agalu amakonda kusunga agalu kwambiri komanso kuli anthu ena oti ama- amadyanso chani agalu ndiye zinapangisa kuti ma interest awawo apange clash panopa ati kuma dog restaurants eh, anthu amapa- anthu amapanga report every day eh, ma restaurant aja anthu okonda agalu ndipo ma chinese ambiri amadana nazo zoti China imatchuka ndi kudya agalu ndiye ukamafunsa akakhala kuti they are outside China they will always say no koma kunoko amene they are everywhere ma- ma dog restaurant koma chimene anapanga ndi yoti anapanga rebrand eh? Anthu amene amadya galu am- amadziwa chani kumene kuli restaurant ndiye eh, salemba kuti dog restaurant yeah. amangolemba dzina lina ake koma anthu amadziwa zoti kumene kuja ndi kumene kumadyedwa agalu Oh, alright nkhani yo- nkhani yokudya agaluyi nkhani yokudya agaluyi Uh, very interesting chifukwa choti inuyonso mumadya zinthu zambirimbiri koma chifukwa chani line yanuyo mumayipanga draw ikafika pa agalu pokhapo mumadya ng'ombe mumadya eh, mbira koma ikangofika pa agalu anthu amakwiya nayo anthu ama- amadandaula nayo kuti musadye zimene koma kunoko is, is normal for them to eat agalu it's not even on this list nde tiyeni tizipitirira nde tipite kuti kuma weird foods ena Ah, ta- tayandikira kodi ku- ku- ku- ku- ku top- ku top 3 Ayandikira, okay, Tifike mu top three. Pa number two, pali uh, Bird's Nest Soup. Pali kambalame kena kake kamalavula malovu, kakalavula malovu aja amapanga amapanga nest. Ndiye nest imene ija imakondanso kupezeka kwambiri ku Philippines. Amatenga nest imene ija n'kuyitsuka ndikupanga soup soup imene ija is very expensive but that is just weird kuti kudikira kaye malovu a mbalame ina yake then kupanga chani then kupanga kasupu kameneko so bird's nest soup is very weird food pamene tafika kale apa ndaona kuti uh, video yatalika nde ndingopita ku number one number one will definitely have to be eh, amapanga supu yoti mzimayi uja akakhala kuti watenga mimba eh, wabereka mwana amatenga placenta chimene chimati chakumbuyo kuMalawi kuja amachitenga chimene chija ndikutani ndikupanga supu the soup ya placenta mm. amamwa as a family ndi tradition imene yakhala ikuchitika ku China for a long time you can see how many people they are out And panopa nthawi is- it's, it's not it's not early. Wanda Plaza eh. Kunoko nde ndikuchinda ujeni to anthu ambiri ndikayika video amakonda kunena kuti kodi iweyo mavideo ako umapanga anthu ali kutiko. Anthu amakhala kunja kuno amwene and kunoko uh, it's summer eh, ndi anthu amakonda kutuluka kukada sakonda kutuluka uh, masana ndi anthu amene mumandiona ndimapanga mavidiyo ah, mavidiyo aja kulibe anthu ndimakonda kupita kumene anthu awawa samafikira number one ndimakonda kutuluka nthawi imene anthu awawa amakhala akugwira ntchito kapena akutani ali kugeli kapena akukanika kutuluka chifukwa choti kukuzizira olo kukutentha kwambiri kunoko ku china panopa ndi sama ndiye kumazizira amwene ma- even usiku imakhala 38 degrees kumadabwa kuti dzuwa kulibe koma kukutenthabe nde ndi imeneyoyo nde ah, tafikano pa number 1 eh, tafika pa number 1 kuti kunoko ndithu chakumbuyo cha mzimayi chija anthu amatha kudya koma kuli zakudya zambiri mbiri and the one thing china chimene imapanga bwino uh, when it comes to food is ma flavors. Uh, most of uh, African foods, English foods, they are very bland. eh? But out here, it's all about flavors. Mm, It's all about flavors any flavor you want umami spicy salty in fact ku china kunoko amachita kugawa eh, cheka zili ndili mchafu mbwee kuona i- in fact ku china kunoko you need it eh, kuvala eh. sakana serious umatha kukhala mu train muja ndikuona mzimayi amene ali across from you eh, akuonesa amwene chapa akuonesa ese ujeni ku site kuti eh, umangotani umangokhala nanga utani eh, utango utangovutika nkabudula nde ndi imeneyoyo uh, apapa ndi ku taidong mm. this is taidong kale kakoko ndi ndi qingdao ukalowa apapa ndikuti it's all about food anthu amakanganirana kumkati line iyi pali ka restaurant kameneko ako anthu onsewa akudikira kuti agule kenakake ako and uh, this is what they live for eh? they have worked hard nde kuli azigogo azimai everyone kulibe zoti akubera foni kuno kulibe zoti akubera foni nyumba sekile nendi ndikawawa komanso ndekuti kuli ma plain clothes officers eh? kuli mas, masite tantan everyone is here I mean you don't want to fuck around kunoko with crime nde timangobwera kunoko kuthayima zimasiku atiwa mene tabowa zende kunoko ndi ku shandong eh? shandong china kumasiyana ndi ku southern china kumasiyana ndi ku china konse why chifukwa ku shandong kokha kuno ndi kumene kuli anthu atali kwambiri onenepa kwambiri mm, akulu kwambiri imeneyo amati shandong tahan kuli anthu kunoko amene ndikudusana nawo onsewa akundidusa ineyo kutalika mwina gopro iyi sikuonesa bwino Olo- makamaka ana achinyamatawe they are all taller than me and they are fat and china is now the fattest place on earth komanso nkhani ya diabetes matenda a shuga china ikumangirira chifukwa choti eh, atapeza ndalama atapeza nda- atapeza ndalama anthu anayamba kutani kudya eh, mwauchitsiru ndiye kuli mashuga kuli mowa kuli chani mm. ndiye if you come here you will notice kuli people are bigger and they are taller Eh, tija ti- tianthu ta slim tija ukatipeza uka- ukachoka kunoko ku qingdao ukachoka kunoko ku shandong kupita ku southern china but otherwise ni zimene chimimba ze ndi chithakwa ze ndili ukamayenda ze kuli anthu ambirimbiri zoti iweyo eh, ngati u- ngati ukufuna uone ma chick tsiku limodzi ase eh, si- silikwana za machiki ndene mbwe anyway machiki wo ndi chakudyanso ndi tayika pa number one koma anyway ndimafuna ndigawane nanu video iyi i've always wanted to make video iyi yonena kuti uh, ndipange introduce some weird food that are sold in china oh naiwalapo imodzi timati balut balut kumalawiko anthu ena ali ama- amadyanso balut ndi dzira loti limafuna li- lisanduke mwana it was about to hatch nde amaliphika amaliphika chonchija then ndikulidya ndipo kamakadya kamakhala kuti kali ndi ma- makungwa ayamba kale kamakhala kuti kati everything is, has formed already imeneyo ndi imene amati chani balut nde it's also out here ndayiona apopo in fact koma out here you get everything nde chimene chase chamaipa ase Ai, guys ineyo ine ineyo ndzafera konkuno so it is what it is and another thing eh, ku china kunoko the way you notice kuti munthu ali single kapena ayi Eh, anthu onenepa ambiri amakonda kukhala kuti chani ndi eh, azimayi ta slimu ti timakhala kuti tili single koma that, li- those lines are now uh, no longer true eh? but it used to be kuti ungoona kena ka slimu choncho you know kuti she, she's single ndiye akabereka mwana amatayirira pang'ono koma amazitoleranso fast fast Ah, there you go so eh, ndingopanga summarize zimene nanena leroli eh, pamene ndikupanga report from kunoko ku uh, Taidong ku Qingdao uh, ku Shandong mu dziko la China kumene ndinabwera kuzagawana nanu za zakudya zina ndi zina zimene zimapezeka kunoko then nanena kuti kunoko Kuli zakudya zambirimbiri zimene ndi zodabwisa kwa an average Malawian. Kuli zakudya ngati chani, amadya shark fin soup, kuli zakudya ngati chani, amadya uh, ma spiders, amadya ma scorpions, amadya njoka, amadya ma locust, amadya chilichonse chimene chimayenda amadya. Komano surprisingly pali tinthu tina timene sama- samatidya ngati chani kuti nkhwani for example nkhwani kunoko amene samadyanso hmm? amadya masamba ambirimbiri nde kuli masamba so everywhere you look kuli masamba koma ntafunsa nkhwani samadya kholowa samadya koma everything else is on the menu somba muocean muja kalikonse amatenga ndi kuphika hmm? kalikonse muocean muja amatenga ndi kuphika and To top the list ndinayikamo kuti ma animal parts ena amaona ngati kuti ali ndi mankhwala nde kuli ma tiger bones mm, ma bear paws in fact bear ija ama- amapha a, a whole bear ndikungotengako ma, ma paws aja ndikupanga chani ndikupanga mankhwala most of it is medicine eh? nde koma zigwirizana ndi chakudya zigwirizana ndi chakudya nde mukamamva zoti mapangolini aja kodi ma chinese akuwafuniranji zimakhala zimankhwala chifukwa choti kwa iwowo mu uchitsiru wawo mu traditional thinking amaona ngati kuti zinyama zimene zili strange zinyama zimene zili zamphamvu zinyama zimene zili zina zake zitha kuwathandizanso kuti iwowo apeze mphamvu eh, nde zimapezeka kuti anthu anthu ena amadya chani eh, nyama yanji kodi imene ndayiwala mwina chifukwa cha aka chifukwa aka ndikachitatu Koma anyway uh, video iyi tinapanga zoti tigawane za zinthu zambiri zimene amakhala kuti aku- akugagada kunoko ku china uh, muzina la chakudya ndiye kumadyedwa kanthu ndiye tinanena pamenepo zakudya zambirimbiri koma zimene mwina iniwo simunamvepo ndi zoti mzimayi akabereka amatenga chakumbuyo chimene chimakhala mkati mwa mimba ya mzimayi uja ndikupanga supu ndikudya pa nyumba pamene pajapa mm, osadeweza ndikumwa so ah, ineyo ndimakonda kubwera lawa ndikangomujambula mzimayi wewe muona akusekerera you know ndimakonda kubwera lawa pachifukwa choti pali ah, iyi imachokera ku Inner Mongolia eh, amati duboro amati duboro amatenga beef ija amatenga mbuzi ndikuyika

magaye akumeneko pamakhala kumenya seafood eh, yonse ija ndi video ya ife inayambira pamenepa apa ndi pamenenso itathere ah, ndine Morton Baghaya ndimakonda- ndimapanga timavideo tambirimbiri tangati titi and eh, ah, eh, achitetezo nawo ali konkuno eh, natural eh, ah, achitetezo amene amavala cha blue ndi apolisi achitetezo amene amavala za black ndi mlonda ameneyo koma nkhani yake ndi imeneyo nkhani yake ndi imeneyoyo So this is uh, Morton Baghaya reporting from uh, Qingdao in Taidong. Aliroli takaona so one or two things from there. Ah, anthu ena ndikumadabwa kuti kodi iweyo ukamajambula ukoko samaku samaku samakuthukya ayi why chifukwa choti ku china kunoko is uh, the biggest live streaming nation in the world the biggest live streaming nation in the world anthu amapanga live

zanan oyster nde ukadya zin ma oyster uyu azimamuna so automatic kuti iweyo ubonga koma izizi ndi ayi izizi ndi ayi anyway cheers and uh, bye